bɛɛ ko k'i ta ye tiɲɛ ye laturu kɔnɔ nka n bɛ fɛn kelen ɲini yanni an ka kuma in daminɛ turabu kuma de don a kuma cayara mali kɔnɔ a kuma cayara farafinna n bɛ fɛn kelen ɲini turabu masaw fɛ ka kelen fɛn kelen ɲini turabu jinɛtigiw fɛ ka fɛn kelen ɲini turabu samiritigiw fɛ ka fɛn kelen ɲini jamana turabudala bɛɛ fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan farafinna kɔrɔn dan ka na bila farafinna tilebi dan na mɔgɔ o mɔgɔ bolo bɛ turabu la k'i bɛ ka laturu baara n kan bɛ bɛɛ ma yanni n ka kuma in daminɛ n bɛ kuma in daminɛ ni o ye ne b'a fɛ aw turabu masaw an'aw turabu jinɛtigiw an'aw samiritigiw ne b'a fɛ aw ɲɛ ni ne ɲɛ ka kɛ naani ye turabu kuma la n'o kɛra mɔgɔ caman bɛna faamuya caman sɔrɔ n ti ka ko in dabɔ ko wɛrɛ kama ni ala sɔnna n tɛna mɔgɔ malo ni ala sɔnna n tɛna dabɔ ka mɔgɔ si lebu n b'a dabɔ walasa dɔ ka bɔ kuma caman de la kuma cayalen don bɛɛ bɛ k'i ta fɔ i yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ i muso sen kɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ i denw sen kɔrɔ bɛɛ ko k'i ye turabu masa ye bɛɛ ko ko jinɛ b'i bolo turabuko la ɲinan ye ne san saba ye n bɛ ka welewele da welewele in tɛ ka da maa wɛrɛ da a bɛ ka da laturumasaw de ye laturumasaw de ko don a ti komi n'a fɔ n bɛ ka welewele da ko sango maa minnu bolo bɛ turabu la olu ko tɛ dɛ minnu ko k'olu ye turabu masaw ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan farafinna farafinna dugu misɛnnin n'a dugu kumaba bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo bɛ turabu la k'a baara ko e dun ko k'i ye turabu masa ye ko e ko ko jinɛ b'i bolo walima dafɛn wɛrɛ b'i bolo turabu la n kan bɛ olu de ma n'o tɛ foyi tɛ maa min bolo turabu la n ta tɛ ni o tigi cɛ mɔgɔ min bolo bɛ turabu la ten n kan ti olu ma jinɛ bɛ minnu bolo turabu la n kan b'olu de ma turabu jinɛ bɛ minnu bolo turabu yɛrɛ ruhaniya bɛ minnu bolo minnu bɛ jinɛw kalan ani jinɛw bɛ minnu kalan y'a dɔn a ye nin bɛɛ laturumasaw ko mɛn laturumasaw bɔra ka kuma olu bɛ jinɛw yɛrɛ de kalan laturumasaw bɔra ka kuma anw fɛ yan jinɛw bɛ olu kalan turabu masa dɔw bɔra ka kuma anw fɛ yan uruhaniya de bi olu bolo laturu la n'u ka uruhaniya nana a bɛna ka na kiliyan kunko f'u ye u b'a ɲɛfɔ kiliyan ye nin bɛɛ tigiw bi turabudalaw la anw fɛ yan mɛ ne kan bɛ nin tigiw de ma wala turabu jinɛ bɛ cɛ minnu bolo ani uruhaniya bɛ cɛ minnu bolo n kan bɛ o cɛw de ma farafinna kɔnɔ ni min dalen don a la k'a fɔ i ka turabu masaya tiɲɛ ye ko siga t'a la i karamɔgɔ y'i kalan min na ko hakika don k'i dalen don i karamɔgɔ la i t'a fɛ k'a lamaloya fiyewu i bɛ n wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan kɛnɛ dogolen ko tɛ salon kɔnɔ kuma tɛ nin ye nin tɛ biro kɔnɔ kuma ye nin tɛ du kɛnɛ kuma ye nin ye diɲɛ ka kuma de ye a bɛ kɛ diɲɛ ka kuma ye cogo min na o kow bɛ ne yɛrɛ bolo e ka foyi t'o la e dan ye ne weleli ye n'i ye n wele an bɛ sigi kɛnɛ min kan ne b'o f'i ye ni ala sɔnna jamana media a teleso n'a arajoso a n'a page tigiw a bɛɛ bɛna bɔ a kalama jama bɛ bɔ a kalama ne mago bɛ o de la n'o kɛra mɔgɔw bɛna faamuya dɔ sɔrɔ turabu la sa n'o tɛ jinɛko in ni ruhaniya ko ni samiri ko in a ye bɛɛ lajɛlen lafili bɛɛ kamanaganna jinɛw b'u bolo ruhaniyaw b'u bolo wɔkulɔw b'u bolo nk'o n'a ta bɛɛ i tɛ maa kelen ye ko o b'a f'i ye ko n taara nin turabu masa in fɛ yen n ka nin hami na k'a dilanna maa si t'a f'i ye k'a mago dilanna mɛ o bɛɛ la ko ruhaniya de b'u bolo o bɛɛ la ko jinɛ b'u bolo o tuma na jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jinɛ ninnu na u bolo jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ruhaniya ninnu na u bolo tari jinɛ ninnu bɛn'u sigi k'u filɛ ten de wa tari ruhaniya ninnu bɛn'u sigi k'u filɛ ten de hakili la jinɛ bɛ n bolo a fɔkun de ye walasa adamadenw mago ka dilan ruhaniya bɛ n bolo fɔkun de ye mɔgɔw mago ka dilan ye mɛ ni jinɛ ni ruhaniya b'i bolo halisa maa si mago tɛ ka dilan halisa i bɛ kɛ ka mɔgɔw ka nafolo de minɛ k'a dun u mako tɛ dilan fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu o tuma na i tɛ bɔ walasa an ka fɛn dɔ jira jama la ka nkalon jira jama la ka tiɲɛ jira jama la n bɛ k'a dabɔ o de kama ne ye layidu ta farafinna n bɛ taa turabu kalan n bɛ taa turabu kalan egypte jamana kan k'a kalan k'a dɔn ka na n'a ye n m'a fɔ n bɛna n'a ye ka na maa kɛlɛ dɛ n ko n bɛna n'a ye ka laban ka n'a di maliyɛnw de ma n ko n bɛ taa kalan ka n'a di farafinna denw ma ne ko ten de n m'a fɔ n bɛn'a feere u ma fiyewu n ko n bɛna a di u ma de o dima kɔnɔna na dɔw wulila k'u tufa tufa ka bɛ ka kuma kuma kuma porokotolenw filifili ka b'u da kɔnɔ bari u hakili la k'a fɔ k'u yɛrɛ dama bɛ cogo min na ko ne bɛ ten u yɛrɛ dama ye bɛ cogo min na o ye jumɛn ye e t'a dɔn ne t'a dɔn u yɛrɛ dama bɛ si ka ɲɔgɔn nɛni ka tile ka ɲɔgɔn nɛni bɛɛ sigalen don bɛɛ la o hakili la ko n ta ye o si de ye ko n bɛna n da de ka olu to o la n tɛ n da de dɛ n ma taa nɛni kalan n ma taa ɲɔgɔnbugɔ kalan n taara min kalan turabu don n bɛ min fɔ a ye dɔrɔn ni min dalen b'a yɛrɛ la k'i dalen b'i karamɔgɔ la i bɛ welewele kan bɔ ne ni e an bɛ sigi n bɛ segin a kan n kun ye maa kelen sɔrɔ cɛmɔgɔ la mɛ n tilala ka maa filanan sɔrɔ muso fana na min ko ni mɔgɔ sɔrɔla don o don an ka sigi ka kuma tele o tele bɛ mali la ani arajo arajo bɛ mali la ale bɛ sɔn ka nafolo bɛɛ sara walasa k'a bɛɛ communiquer ɲɔgɔn na diɲɛmaa ka bɔ a kalama n ye mɔgɔ sɔrɔ o la mɔgɔ sigiyɔrɔma fila minnu k'u b'a nafolo sara halisa n bɛ u fo u ka wari b'u bolo maaden ma sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ min sera ka kariya k'a fɔ ne ye k'an ka sigi turabu kuma la maa ma sɔrɔ mɔgɔ min sera k'a karamɔgɔ ka dannaya jira ne na k'a fɔ k'a dalen b'a karamɔgɔ la tigitigi mɔgɔ si ma sɔrɔ ka o jira ne na turabu masa kɛmɛ ka bamakɔ fa tewu mɛ u si ma sɔn k'u karamɔgɔ ka kodɔn jira ne na bari u ma sɔn sigikafɔ in de ma n ye kuma daminɛ ni o ye filanan n b'a ɲini turabu kalanden bɛɛ fɛ fɛn dɔ bɛ turabu kɔnɔ n'i taara turabu kalanyɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ye jamana in bila ka don turabu faso kɔnɔ u bɛ fɛn min jir'i la nin de don nin de bɛ jira nin ye koba ye dɛ yanni i ka girin turabu so tan ni wɔɔrɔ kalan na nin de bɛ jir'i la fɔlɔ n'i kalanna nin na n'u y'i kalan nin na waati min na o kuma na i bɛ sɔrɔ ka don turabu kɔnɔ mɛ cɛ o cɛ i ma nin kalan ko i sinna ka taa turabu daminɛ ten seju bɛ ni na adama bɛ garisigɛ la ka t'i kɛ laturu kan ten i bolo lankolon i tɛ se ka mako dilan n'a ye a jateminɛ kala min bɛ sanfɛ kala fɔlɔ min bɛ sanfɛ o ye kala kɔnɔntɔ de ye kala kɔnɔntɔ de bɛ sanfɛ o duguma kala seegin de bɛ yen o duguma kala wolonwula bɛ yen o duguma kala wɔɔrɔ de bɛ yen o duguma kala duuru de bɛ yen o duguma kala naani bɛ yen o duguma kala saba de bɛ yen o duguma kala fila de bɛ yen a bɛɛ laban o bɛna jɔ kala kelen de la mɛ e k'a jateminɛ i miiri turabuden jumɛn na k'a fɔ i tɛ min sɔrɔ nin kɔnɔ yan a ye turabuden ninnu lajɛ a ka nin lajɛ n'i ye turabuden o turabuden miiri i kunkolo la i b'a sɔrɔ a bɛ nin kɔnɔ turabuden turabuden k'a daminɛ turabu niso la ka n'a bila fo sigi musa la n'i hakili jiginna turabuden min na dɔrɔn k'a sɔrɔ i ɲɛ jɔlen b'a la n'i y'i ɲɛ jɔ a la k'i hakili jigin turabuden min na i b'a ye ten a bɛ kɛ i b'a fɔ ko jinɛw bɛ n'a jɔ i ɲɛ kɔrɔ ninnu ye dɔnni ninnu ye dɔnni kɛnɛkantaw de ye sɔsɔli tɛ ninnu na koyi a filɛ dɔrɔn i k'i hakili jigin turabuden dɔ la i b'o turabuden ye i b'a ɲɛfɛ sisan i b'o turabuden ye i ɲɛkɔrɔ sisan sisan sisan dɔnni ye fɛn dɔ ye dɔnni tɛ fɛn dogolen ye dɔnni tɛ nkalontigɛ ko ye bari ni dɔnni nkalon dar'i la ni ala cɛ ni dɔnni mago nana don o don o y'i malo don ye walima i tɛ sunɔgɔ parce que e yɛrɛ tɛ sɔn dugu ka jɛ o i dun se tɛ dugu jɛli la o tuma i malolen de bɛ si Egypte ni u bɛ kala turabu la kosɛbɛ ko u b'a fɛ mɔgɔ min ka turabu gindo dɔn u bɛ nin jir'i la ni nin jirad'e la da a la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko e kalanni daminɛna turabu la bari turabu so tan ni wɔɔrɔ bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ yan k'a daminɛ seju la ka n'a bila sigi musa la a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n tɛ foyi jira mɔgɔ la kɔnɔna na mais i b'a filɛ dɔrɔn n'i hakili jiginna turabuden min na i yɛrɛ b'o y'i ɲɛkɔrɔ bon ninnu ye turabu gindow la fitininw de ye munna a daminɛ kɛra kala kɔnɔntɔn ye buna adamadenya bɛɛ lajɛlen b'o de kɔnɔ kɔnɔntɔn in kɔnɔ dɛ adamadenya bɛɛ bɛ kɔnɔntɔn de kɔnɔ wa tan ni wɔɔrɔ in bɔra kɔnɔntɔn in de kɔnɔ tan ni wɔɔrɔ in nakun ye kɔnɔntɔn in fana de ko ye bari kuma dɔ bɛ yen n'i k'i b'a bɛɛ fɔ n'i k'i bɛ farikolo yɔrɔ bɛɛ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni mais kɔnɔntɔn n'i ko kɔnɔntɔn buna adamaden la hakilimaw b'a dɔn fɛn min ye kɔnɔntɔn ye adamaden la ni hakilitigi y'a sigi k'a miiri fɛn jumɛn bɛ adamaden la min ye kɔnɔntɔn ye n'i y'i sigi k'i miiri o la i b'a ye o tuma na i bɛn'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔntɔn in adamadenya tɛ se ka taa kelen kelen si kɔ o kɔnɔntɔn bɛɛ dafalen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛla in de la yan o tuma na nin tɔ bɛɛ bɔra kɔnɔntɔn in de kɔnɔ turabu so tan ni wɔɔrɔ a bɛɛ wolola yan de ni turabudalaw wulila ko turabu bɛɛ bɔra sigi musa kɔnɔ dɔw ko turabu bɛɛ bɔra adama kɔnɔ dɔw ko turabu bɛɛ lajɛlen bɔra kalalaw kɔnɔ kuma kelen yɛrɛ tɛ ka fɔ turabu la turabu bɛɛ bɔra yɔrɔ min na turabu bɛɛ faso filɛ nin ye wa tɔgɔ dɔ de bɛ nin na n ti o tɔgɔ in fɔ nin video in na mais ni ala sɔnna ni turabu masaw sɔnna ni turabu masaw n'u sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko ne ta de ye tiɲɛ ye don nata dɔ la n bɛna nin tɔgɔ f'u ye turabu bɔra nin de la o kama n y'u bɛɛ lajɛlen to kuma caman na ko turabu ko sigi musa de ye turabu bɛɛ wolo ko bari ko n'i ye kelen bɔ sanfɛ k'a tɔ bɛ to wolonwula min ye k'o ye adama ye ko n'i ye kelen wɛrɛ bɔ a la k'a bɛ kɛ kalalaw ye n'i ye kelen wɛrɛ bɔ a la k'a bɛ kɛ lawusinɛ ye ninnu nin y'a dama n'i ye kelen bɔ a la ka ban kelen bɔra sigi musa la ka ban a tɛ se ka kɛ sigi musa ye bilen a tɛ se ka kɛ adama ye parce que e ye sigi musa de ci donc n'i ye kelen bɔ sigi musa la a tɛ se ka kɛ foyi ye bilen a tɛ sigi musa jɔyɔrɔ fa a tɛ adama jɔyɔrɔ fa n'i ye sigi musa ci n'i ye kala fila bɔ a la sigi musa tɛ bilen wa a tɛ turabuden wɛrɛ d'i ma bari i ye musa de ci n'i ye kala fila bɔ a la a ti musa ko mako ɲɛ wa a tɛ se ka turabuden wɛrɛ mako dilan olu ye ɲɔgɔn nɛgɛnkanw de ye turabu bɛɛ lajɛlen fa n'a ba bɔra yɔrɔ min na yan ne don a bɛɛ b'i yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ a bɔra la bɔcogo min na n tɛ n bila k'o bɛɛ détailler i ye mais n bɛ min f'i ye dɔrɔn i sigi k'a lajɛ dɔrɔn i bɛ turabu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'a daminɛ seju la ka n'a bila sigi musa la i yɛrɛ k'a lajɛ i b'a bɛɛ tɔmɔ a kɔnɔ kelen kelen fo ka n'a bila ko laban sigi musa la i b'a bɛɛ fɔ i yɛrɛ b'a bɛɛ fɔ a kɔnɔ k'a bɛɛ tɔmɔ a kɔnɔ k'a ban pewu turabu fa n'a ba filɛ ne bɛ fɛn dɔ fɔ laturudalaw ɲɛna minnu ko k'u ye turabu masa ye n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ u ɲɛna misali damadɔ bɛ turabu kɔnɔ a misali a kɛmɛ ka turabudala caman lafili ka turabudala caman bila ka adamadenw mako de sa walahi a fɔlɔ turabudala dɔw bɛ wuli dɔw hakili la ko dɔnni kɔnɔ i b'a dɔn ne bɛ na ni nin fɛn ninnu mun ye a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko ne bɛ miiri de ka fɛn dɔ bɔ n kunkolo la ka na n'a ye mais ne bɛ na ne bɛ na ni fɛn o fɛn ne b'a ci de k'a jira adamadenw na e yɛrɛ de b'a lajɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don ne y'a daminɛ turabu so fɔlɔ fo turabu so laban n bɛ na n'a ye k'a jira mɔgɔw la seegin seegin seju ye sigiyɔrɔma seegin de ye naani bɛ yen i b'a sɔrɔ naani saraka bɛ don naani saraka tɛ don seju b'o cogo la adama b'o cogo la maliju bɛ ten fo ka n'a bila sigi musa la sigi musa ye siɲɛ tan ani wɔɔrɔ de ye sigi musa ye sigi musa tan ni wɔɔrɔ de ye seegin saraka bɛ dun seegin saraka tɛ dun n y'a ci k'a jira adamadenw na diɲɛ bɛɛ y'a ye sɔsɔli t'a la bɛɛ y'a ye o de kosɔn dɔw wulila ka n'u jɔ ko laturu ala n'u kamanagan kojugu ala n'u fiye fiye kojugu n'u ja wuli kojugu u nan'u jɔ ko turabu ye so bi saba ni fila ye a bɛɛ siran ka baara ye ani ja wuli bari a b'u kɔnɔ ko ne bɛ k'a miiri de ko k'a fɔ ne tɛ k'a miiri k'a fɔ dɛ ne taara min kalan dɛ ne bɛ ka o na ni o de ye o la aw kana yɛrɛ malo parce que n'i nana ni fɛn dɔnni kɔnɔ min t'a kɔnɔ i b'i yɛrɛ malo i b'i ka kodɔnbaliya jira diɲɛ bɛɛ la nafa ti o la dan i ka kalan danyɔrɔ la i ye min kalan dan yen n'i tɛmɛna yen kan dɔrɔn i bɛ malo o de la u nan'u jɔ ko so bi saba ni fila komi anw bɛ tan ni wɔɔrɔ de dɔn ne ka dɔnta ye tan ni wɔɔrɔ ye n'u ko k'u ye bi saba ni fila ko laturu ye bi saba ni fila ye o b'a jira k'a fɔ ne tɛ tan ni wɔɔrɔ dɔn olu de b'o tan ni wɔɔrɔ tɔ dɔn o de la n y'a ɲini u fɛ minnu sabatilen don a kan ko laturu so bi saba ni fila ye u k'a kɛ ala kama n'u karamɔgɔ kama ni turabu yɛrɛ kama ni fɛn min b'u bolo n'u dalen don a la k'u dan bɛ u yɛrɛ la u k'a k'u ka hɔrɔnya kama u ka bɔ ka turabu den kelen ci laturu den kelen ci k'o jira diɲɛ maa la o laturu den kelen o ci cogo ɲɔgɔnna kana ye tan ni wɔɔrɔ in fana kɔnɔ dɛ den kelen tan ni duuru bɛɛ ko tɛ u ka den kelen dɔrɔn ci k'o jira mɔgɔw la k'o publier an k'o ye an k'a sɔrɔ o den kelen ci cogo tɛ tan ni wɔɔrɔ in kɔnɔ kelen u ka bɔ ka turabu den kelen tɔgɔ fɔ min tɔgɔ tɛ tan ni wɔɔrɔ in tɔgɔ cɛ la n'o kɛra an b'a dɔn k'a fɔ ko turabu hali n'u ko so kɛmɛ don an bɛ d'a la mais i tɛ se ka kelen sɛbɛn ka jira mɔgɔw la i tɛ se ka kelen tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna fo ni e ko k'i b'a fɔ mɔgɔw bɛ tan ni wɔɔrɔ tɔgɔ kɔrɔ minnu fɔ e bɛ se k'olu de ka k'olu fɔ a b'a ta e jɔmɛ hɔrɔnw ɲɛ ma ko bi saba ni fila nin tɛ mɔgɔlaya ko dan ye wa bi saba ni fila i tɛ se ka fɛn jira an na i tɛ se ka fɛn sɛbɛn ka jira an na k'o bɛ tan ni wɔɔrɔ in kɔfɛ ko mɔgɔ t'o dɔn k'o ye gindo ye i tɛ se ka fɛn tɔgɔ fɔ an ɲɛna k'o bɛ tan ni wɔɔrɔ in kɔfɛ k'o ye gindo ye o tuma na a tɔ ye kuma lankolon fɔ de ye ani dasako kuma fɔ wa k'a jira aw la ne ka laturu dɔnni t'o ye dɛ ne t'a miiri n kunkolo la k'a bɔ dɛ ayi ne bɛ fɛn min ne bɛna fɛn fɔ n da la ne b'a sɛbɛn de k'a jira mɔgɔ la ka n'i jɔ ka kuma dɔ filifili ka bɔ i da kɔnɔ ten o tɛ ne ka dɔnni ye dɛ ne b'a ci de k'a jira aw la a b'a sigi k'a filɛ laturu masaw b'a ye kalandenw b'a ye u b'a dɔn ko min fɔra ko tiɲɛ fana don n ko anw fɛ yan turabudala t'a kungo ni kiliyan kungo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i b'o de anw fɛ yan turabu masa a bɛ laturu da kiliyan ye k'a sigi k'a kamana gan turabu kunna a kamana gannen bɛna saraka min fɔ kiliyan ye i b'a sɔrɔ o tɛ kiliyan yɛrɛ ka saraka o tɛ kiliyan kungo ye kiliyan bɛ t'o sarakaw bɛɛ bɔ k'o ban k'o jiriw ko k'o ban o fana i b'a ye dɔ bɛ fara o ka porobilɛmu kan o ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya dɔ de bɛ fara o ka fɛn tɛ bɔ a la kabi yen i b'a dɔn k'a fɔ ko turabu masa a ma se k'a kungo ni kiliyan kungo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na turabu bɛ kuma tɛmɛnen san kɛmɛ turabu b'o fɔ mɔgɔ ye don kibaru kunna sɔgɔmada don kibaru citɔla kuma min tɛmɛna san kɛmɛ turabu bɛ na n'a ye sɔgɔmada don kibaru citɔla kuma min tɔ ye san kɛmɛ ye a bɛ se e n'a cɛ san kɛmɛ don kibaru b'a o yir'i la i ka don kibaru kɔnɔ sɔgɔmada fɛ a fɔra ko fɛn min tɛmɛna san kɛmɛ ni e taara saraka bɔ o fɛn nɔfɛ i b'a bɔ min i t'a sɔrɔ o ko tɛmɛna ka ban mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ taa turabu da nafoloko fɔra caman ye dɛ mɔgɔ miliyɔn de bɛ yen turabudala ye nafoloko fɔ min ye han nafoloko fɔra caman ye jamatigiya fɔra caman ye masaya fɔra mɔgɔ caman ye dawulatigiya fɔra maa caman ye turabudala ye nin fɔ maa caman ye dɛ a jumɛn bɛ masaya kɔnɔ a fɔr'a ye san joli ani ɲinɛ cɛ i ye dɔrɔmɛ sɔrɔ ka fara dɔrɔmɛ kan a si ma dɔrɔmɛ sɔrɔ a si ma masaya sɔrɔ wa a si ma tɔgɔ sɔrɔ o ma jamu sɔrɔ o tuma na i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ de tɛ tiɲɛ tɛ ko ye n bɛna a yɔrɔ n bɛna a yɔrɔ kɔrɔfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a yɔrɔ kɔrɔfɔ turabudalaw ɲɛna k'a yɔrɔ ɲɛfɔ kiliyanw ɲɛna u k'a dɔn ko turabudalaw bɛ kɛ ka min fɔ u ɲɛna masaya in ni nafolotigiya in ni tɔgɔtigiya in na ko olu ta tɛ walahi olu ta tɛ a bɛ sɔrɔ cogo min na ni e taara turabudala fɛ yen e kiliyan min wulila ka taa turabudala fɛ yen k'i taa n'i ka garisɛgɛ ko n'i ka nafolo ko ɲɛɲini i b'a daminɛ e yɛrɛ la ka taa e mɔkɛ la f'i tulomasama ni mɔgɔ sɔrɔla min delila ka nafolo mara ka tɛmɛ ni mɔgɔ sɔrɔla e bɔnna la min delila ka nafolo mara ka tɛmɛ o tigi salen ka ca san kɛmɛ ye o tigi salen ka ca san kɛmɛ ni bi duuru ye e ka turabu dalen ye turabudala fɛ turabu bɛ na ni o kuma de ye walahi turabu de bɛ na n'o kuma ye k'a fɔ ko e min sigilen filɛ nin ye n'i kunko bɛ kɛ ka lajɛ i bɔra mɔgɔ la mɔgɔ min delila ka nafolo caman mara ka tɛmɛ turabu bɛna o kuma de fɔ turabudala bɛ sin k'a ta ten yɔrɔnin kelen k'a fɔ e sigilen ɲɛna k'i bɛna nafolo caman de sɔrɔ nin kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'o bɛ kɛ tiɲɛ ye a fɔra de k'i bɔra mɔgɔ la min delila ka nafolo mara ka tɛmɛ o tigi kɛra mɔgɔ karilen ye a ka sɔrɔ kɔnɔna na a jɔra maa caman jigi kɔrɔ o kama laturu b'a fɔ an ka turabudalaw ye o ko nafolo ni jigi ani bana nafolo ni jigi ni bana nin yɔrɔ in de don an ka turabudalaw b'a f'i ye ko ko nafoloba dɔ b'i jigi la ko nafolo in bɛna bɔ banakɔ de ko ka na i bɛna jigi tugu nafoloba dɔ sɔrɔ k'a bɛ bɔ banakɔ ka na o fɔra maa joli ye ni nafolo in ma bɔ banakɔ ka na nafolo in tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si nafolo in yɛrɛ tɛ balo la bilen nafolo ni jigi ni bɔgɔ a bɛna mun f'i ɲɛna nin ye nafolotigi ye nafolotigi min delila ka jɔ mɔgɔw jigi kɔrɔ ka caya mɛ an bɛ don min na ko bi nafolotigi in bɛ bɔgɔ la a sara nafolo ni jigi ani bɔgɔ nin ye nafolotigi de ye min jɔra mɔgɔ caman jigi kɔrɔ mɛ bi a salen don a bɛ bɔgɔ la turabu b'a fɔ o de la ko nafolo ni jigi ni bɔgɔ ala ni turabudala t'a fɛ ka bɔgɔ tɔgɔ fɔ a b'a fɔ ko nafolo ni jigi ni bana ah tellement a t'a fɛ k'a fɔ ko bɔgɔ a b'a fɔ ko nafolo ni jigi ni bana donc a b'a fɔ ko nafolo bɛna bɔ bana kɔ de ko ka na k'a sɔrɔ turabu bɛ k'a fɔ de ko nin tigi ye mɔgɔ caman jigi tugu e min nalen filɛ laturudala fɛ yen i k'i jija i bɔra mɔgɔ min na n'a delila ka nafolo sɔrɔ ka maa caman jigi tugu i yɛrɛ k'i jija n'i ye nafolo sɔrɔ i ka mɔgɔw jigi tugu turabu bɛna o fɔ i ka karamɔgɔ ye ala ni a tɛ fɛn dɔn a m'a ɲini ka fɛn yɛrɛ dɔn a bɛ sin k'a fɔ e ɲɛna tɛ ko nafoloba dɔ b'i jigi la ko nafolo in bɛna bɔ kɔkan de nafoloba dɔ b'i jigi la a bɛna bɔ kɔkan de i bɛn'o sɔrɔ e bɛ wuli ka taa misiw ni sagaw de fa o nafoloba nɔfɛ mɔgɔ min y'a ka nafolo tigiya kɛ a salen bɛ san kɛmɛ bɔ e ka taa misi fa o nafolo kelen nɔfɛ ko e k'o sɔrɔ o nafolo dun ko tɛmɛna kaban o tigi y'o dun kaban f'a tigi sara e b'o nafolo bɔ mini o la turabudala b'a f'i ye k'i bɛna nafolo sɔrɔ i bɛ saraka bɔ i tɛ nafolo sɔrɔ dɔ bɛ fara i ka fantanya kan mɔgɔw bɛ kɛ ka suw ka kunnafoni ka taa saraka bɔ suw bolo wari nɔfɛ laturudalaw fɛ yen o ye nin de ye ka taa saraka bɔ su bolo wari nɔfɛ mɔgɔ min ye nafolo tigiya kɛ ka tɛmɛ a sara ka ban e bɛna taa saraka b'o tigi ka wari nɔfɛ e b'o bɔ mini turabu b'a fɔ e ɲɛna k'a fɔ ko den dɔ bɛna bɔ i la e mɔden de don e yɛrɛ tɛ bilen e den tɛ bilen i den ta den turabu bɛna o ka nafolotigiya f'i ye laturu kɔnɔ k'a fɔ k'o de bɛna nafoloba sɔrɔ i ka du kɔnɔ faso kɔnɔna na turabudala b'a fɔ e ɲɛna ko i bɛna nafoloba de sɔrɔ i faso kɔnɔ k'a sɔrɔ turabu kan b'a mɔden de ma turabu kan t'a yɛrɛ ma yɛrɛ o tura o nafoloba bɛ fɔ e ɲɛna k'i bɛn'o sɔrɔ i bɛ sarakaw b'o kama i t'o sɔrɔ koyi parce que o ye mɔden ta de ye o waati yɛrɛ ma se o yɛrɛ ma bange fɔlɔ yɛrɛ o ma bange fɔlɔ kuma tɛ k'o nafolo tigiya kɛ e bɛ saraka b'o nɔfɛ e b'o sɔrɔ cogo di bon n'i y'a ye maa caman ye saraka bɔ turabudala fɛ yen ko saraka ma minɛ fiyewu nin n'a ɲɔgɔnnaw de don i ka saraka tɛ a bɛɛ ye wali kunko ye bon ninnu y'a ko la nɔgɔmanw ye dɛ u b'i bila ka saraka dɔw dun saraka dɔw bɛ yen n'i y'olu dun o y'i ka adamadenya bannen ye walahi o y'i ka adamadenya bannen de ye pewu saraka dɔ bɛ yen i taara o bagan fa i ka so i mago sara i y'a sɛ fa i ka so i mago sara kab'e ɲɛ bɛ da o joli kan i ka ɲɛsuma banna pewu ni dusukasi tɛ i tɛ foyi ye bilen i bɛ taa kami fa ka di fini tobi k'a dun a bɛ bɔ sigi musa de la sigi musa ye so joli ye so tan ni wɔɔrɔ seegin saraka bɛ dun seegin saraka ti dun turabudalaw don bɛ kunfɛ kuma min na i taalen bɛ bɛn ni sigi musa saraka dunbali ye ka sɔrɔ ka t'o kami n'o fini san ka t'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan k'o dun e ka nafoloko banna i den o den bolo donna na k'a dun o si tɛ kɛ nafolotigi ye bilen donc o la turabu saraka a ye du caman de tiɲɛ a bɛ dutigi ka nafoloko daa jigin ka tila k'a denw ka garisɛgɛko daa jigin turabu ye fɛn de ye masiba fɛn belebele de don ni turabudala k'i ma k'a fɔ ko laturu dalen kɔfɛ laturuden dɔ bɛ yen ko adama a bɛ turabudala bɛɛ kɔnɔ ko laturuden ye yɛlɛso den de ye quoi komi garisɛgɛso den don ni laturuden nana turabu siyɔrɔ la u b'a f'i ɲɛna k'i bɛna yɛlɛda sɔrɔ i siyɔrɔ la ni turabuden nana sira kan u b'a f'i ye ko cikan dɔ bɛ sira kan cikan in bɛ sɔn k'i layɛlɛ han ni turabuden adama n'a nana jigi la u b'a fɔ k'i jigila mɔgɔ dɔ bɛn'i layɛlɛ olu ye adama in de kɛ yɛlɛ ye mais adama ye yɛlɛ min ye adama ye adama sigiyɔrɔma seegin ye taliki ni maliju n'i y'olu wolo o ye adama ye masa sulemani ani mangurusi n'i y'olu wolo o ye adama ye sumana ni seju n'i y'olu wolo o ye adama ye ɛnsan ani bayaro n'i y'olu fana wolo n ko o fana ye adama ye nuhunkɔrɔ ni tontigi gariya n'i ye olu fana wolo o ye adama ye adama ni sige musa n'i y'olu wolo adama don o kuma na o adama jumɛn de ye yɛlɛda ye adama kelen jumɛn ye yɛlɛda ye laturuden jumɛn jumɛn de bɛ yen n'olu ye adama bila n'o o de ye yɛlɛda ye e ka siyɔrɔ la wa k'a f'i ɲɛna yɛlɛda don adama tɛna se ka taa yɛlɛda kuma fɔ yɔrɔ si n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɛlɛ in bɛna e de ka so a bɛna kuma fɔ so kɔnɔ de siyɔrɔ la yɛlɛda n'i y'a ye adama kɛra seegin ye adama bɛna da dɔ ka siyɔrɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ k'a f'i ye ko e bɛna yɛlɛ maa dɔ de la yɛlɛ bɛɛ tɛ k'i bɛna nafolo sɔrɔ adama dɔ bɛna f'i ye k'i bɛna yɛlɛ dɔ la wa adama dɔ bɛna f'i ye ko dɔ bɛna yɛlɛ e la adama dɔ bɛna f'i ye ko dɔ bɛna yɛlɛ e la adama dɔ bɛna f'i ye k'i bɛna nafolo sɔrɔ so kɔnɔ ko f'i bɛ yɛlɛ wa adama dɔ bɛna fɔ i ɲɛna k'i bolo nafolo bɛna ban pewu fo fadenw bɛ yɛlɛ i la nin bɛɛ ye adama de ye wa nin bɛɛ kuma bɛ fɔ siyɔrɔ kelen de la walahi nin bɛɛ ye adama ye nin bɛɛ kuma bɛ fɔ siyɔrɔ kelen na o de la turabu saraka n'a fɔra ko dɔw bɛ dun dɔw tɛ dun a masiba yɔrɔ filɛ nin ye adama min nana da i ka siyɔrɔ la n'o adama bɛ kɛ k'a fɔ e ɲɛna de ko e bɛna dɛsɛ ka kɔli fo fadenw bɛna yɛlɛ i la i ka so kɔnɔ f'i juguw bɛna yɛlɛ bɔ i la i ka so kɔnɔ ɔ adama tɛ se ka t'o kuma fɔ yɔrɔ si ni so kɔnɔna tɛ o parce que yɛlɛ in bɛna k'e la so kɔnɔ de diyagoya don adama bɛna so kɔnɔ de siyɔrɔ la e taara yɛlɛworojɛ san ka n'o da o adama kan k'o saraka k'o ɲimi aw b'a dɔn hɛrɛ kɔni t'o la parce que o adama ti kɛ ka ɲuman fɔ o adama bɛ kɛ ka fadensagoya de f'i ye i bɛna kɛ fadenw sago ye i bɛna kɛ juguw sago ye adama bɛ k'o de f'i ye n'i taara yɛlɛworojɛ da o kan k'o saraka k'o ɲimi o tuma i bɛ siran min ɲɛ i y'i yɛrɛ di o ma dɔw bɛ dononkɔrɔjɛ san tulu kɛmɛ ka n'a da kan dɔw bɛ sɛ jɛman san ka n'a da kan k'a tobi k'a dun ko parce que ko adama nana siyɔrɔ la o bɛ taa ngunna san ngunna de ye adama yiri ye ka n'a tobi k'a ko k'a sɔrɔ adama min b'a fɔ ko fadenw bɛna yɛlɛ i la o adama n'i y'ale ngunna yiri san ale tɛ tobili f'i ye dɛ ale bɛ susuli de f'i ye k'a mugu bɔ n'i y'ale ngunna yiri kɛ tasuma la k'a tobi k'i ko a la dɔrɔn c'est fini i mako sara turabudalaw ma nin si ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kalan ma kɛ turabu kɔnɔ tuguni a tɔ kɛra dɔrɔn nafolo bɛ sɔrɔ fɛn na an tɛ don a la wa o tigi bɛ don a la wari dɔ bɛ sɔrɔ a la n yɛrɛ bɛ don a la ni min ye turabu so tan ni wɔɔrɔ tɔgɔ dɔn ka ban o kɛra turabu masa ye mais mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la dɛ n delila k'a fɔ turabudalaw ɲɛna ka bigi di kiliyan ma ka kuma a la ani ka bɔgɔ di kiliyan ma ka kuma a la kun t'a la turabu la kun t'a la ju t'a la parce que i hakili la k'i bɛ min fɔ bigi la ko turabu b'o de bɔ turabu t'o fɔ koyi i bɛ min fɔ bɔgɔ la turabu mako foyi ti o la a filɛ kɛ n b'a misali dɔ d'i ma ne bɛ mali la yan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔfɛ i bɛ diɲɛ jamana o jamana na walasa ka bɛɛ bila nin ko in kɔrɔbɔli la cɛ ni muso bɛɛ ka kɔrɔbɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i to i ka n wele n'i ye n wele i b'i tɔgɔ fɔ n ye i b'i ba tɔgɔ fɔ n ye i bɛ dan o ma hali kana fɔ n ye k'i bɛ bɔ nin jamana in na kana fɔ n ye hali i bɛ bɔ nin jamana in na a to ten i ka telefɔni tigɛ i ka miniti damadɔ di yan n bɛ turabu da i ka ɲɛnamaya la k'a daminɛ kabi i si bɛ san saba san naani na n b'i ka ɲɛnamaya kuma daminɛ ka bɔ waati fo ka na se an ka kuma don ma n b'a bɛɛ f'i ye k'a ban pewu turabu kɔnɔ ala y'o dɔnni di yan n kelen walahi o ye kelen de ye kelen n'i ma da o la turabudala kɛmɛ kɔrɔbɔ i ka na kɛmɛ ni kelennan kɛ ne i b'a dɔn ko n ye min f'i ye ko n ye cɛn de f'i ye wa n'i to yɔrɔ o yɔrɔ ka n wele n bɛ nin kelen de k'i la degun min b'i ka adamadenya kɔnɔ n b'o f'i ye sababu min y'a s'i ma n b'o f'i ye wa sababu min b'a wuli k'a bɔ i kan n b'o fana f'i ye turabudala bɛ adamaden kɛ miliyadɛri ye k'a sɔrɔ i ma sɛden kelen saraka bɔ turabu dɔnbaa a bɛ mɔgɔ kɛ miliyadɛri ye k'a sɔrɔ i ma woroden kelen saraka bɔ yiri yɛrɛ dama ka yiri bɔ laturu yiri k'a ko a kocogo la a bɛ mɔgɔ kɛ miliyadɛri ye mɛ adamaden bɛɛ n'a ka saraka don mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ y'o ka saraka ye dɔ bɛ i b'a sɔrɔ woroden kelen pewu de y'o ka saraka ye ɲɔgɔmɛtigi ka ɲɔgɔmɛ b'ale kɛ miliyadɛri ye cogo min na nin ka woroden kelen fana de bɛ nin kɛ miliyadɛri ye ten ni turabu nana n'a ye cogo min na a bɛ fɔ ten n kelen n de bɛ se ka nin kɛ wa n bɛ kuma o kuma f'i ye k'o kɛra i ka denya kɔnɔna na kana ne sɔsɔ dɛ ni mansaw bɛ yen i bɛ gɛrɛ u la k'u ɲininka walima k'u wele telefɔni na k'u ɲininka ne b'a f'i ye n ko ko minnu kɛra i ka denya kɔnɔ i bɛ mansaw wele k'u ɲininka ni kelen y'a jɛ walahi ni kelen y'a jɛ fo fo ka taa fo ka taa e sa sa e tɛna kumakan mɛn turabu la tugun ni kelen ni kelen y'a jɛ o la politiki ti dɔnni na namara ti dɔnni na janfa t'a la ka taa maa dɔw bila kɛrɛfɛ aw ka sigi yan ni telefɔni ni telefɔni labilala aw ka weleli kɛ nin t'o ye dɛ diɲɛ bɛɛ diɲɛ bɛɛ en tant que kabakolo jukɔrɔ i bɛ ala ka dugukolo sanfɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni min ye n kɔrɔbɔ n b'a jira o la k'a fɔ ko n bɛ yan n taara turabu kalan o de kama nin ye kuma kabakoma dɔ de ye mɛ don natɔ dɔ la n da bɛna se o kuma ma mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'u b'u sanga ni mɔgɔ dɔw ye yɛlɛko dan don yɛlɛko don walayi yɛlɛko don yan bamakɔ kɔnɔ yan ne ye cɛ o cɛ tɔgɔ mɛn n tulo la ne ye cɛ o cɛ tɔgɔ mɛn n tulo la ne ye cɛ o cɛ ye n ɲɛ na a kɛra a kɛra a kɛra facebook kɔnɔ a kɛra youtube kɔnɔ ne ye cɛ o cɛ ye n ɲɛ na eh, foto la ka cɛ o cɛ tɔgɔ mɛn n tulo la a si ma se laturu laturu laturu jɔyɔrɔ fɔlɔ a si ma se laturu jɔyɔrɔ fɔlɔ ma walahi a si ma se laturu jɔyɔrɔ fɔlɔ ma wa a si man kan ka manifin kungo lajɛ walayi u si man ka manifin kungo lajɛ u bɛɛ bɛ dɔ fara manifin kungo kan parce que mɔgɔ ti min dɔn i t'o de dɔn n'o sariyama jamana don i n'a fɔ egypte dugukolo bɛ cogo min na ni turabu yera i bolo i n'a fɔ a b'an bolo cogo min na fan bɛɛ fɛ turabu cicilen i bɛ taa kaso la i bɛ taa kaso la mɔgɔw sigisigilen e da la k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka taa mɔgɔ sigisigi da la ka mɔgɔw kungo lajɛ i bɛ mɛn kaso la dɛ bari i bɛna mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ de tiɲɛ ka di u ma i bɛna adamadenw ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ ka di u ma parce que olu bɛ turabu dɔn u b'a valeur dɔn bonya min bɛ turabu kan u b'o dɔn wa turabu bɛ kasara min se adamaden ma u b'o fana dɔn donc o la u tɛ tulonkɛ k'a la k'a ye mɔgɔw bolo eh, pipapi la ten yɔrɔ min ka d'a ye a b'a ci a bɛ n'i jɔ tableau la a bɛ n'i jɔ facebook ni fɛnw ɲɛfɛ k'ale de ye turabu masa ye ni min sera ka seju tɔgɔ dɔn ka n'a bila sigi musa la dɔrɔn o bɛ manamanakan fɔ la maa si ti a la bamakɔ kɔrɔn dan ni tilebin dan ko min sera turabu jɔyɔrɔ fɔlɔ ma a tɛ yen walahi a tɛ yen turabu jɔyɔrɔ fɔlɔ o mɔgɔ kelen t'u cɛla adamaden dun bɛ turabu kalan fo ka se jɔyɔrɔ bi naani ani kɔnɔntɔn ma han fo ka taa se jɔyɔrɔ bi naani ani kɔnɔntɔn ma mais k'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔ kelen tɛ maa bolo yan u bɛɛ ka kuma ye munumunu yɔrɔnin kelen de ye i bɛ sigi k'u ka video lajɛ i bɛ video kɛmɛ fila lajɛ u bɛ yɔrɔnin kelen de la u tɛ bɔ yen dɛ fɔli sen kelen dɔnsen kelen n'u bɔra yen u bɛ taa min taayɔrɔ tɛ yen o n'u bɔra yen taayɔrɔ tɛ yen u bɛ to munumunu de la o kɔnɔna na ten bon u b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ma don o don mɔgɔ kura de bɛ video ye o de b'u mɛn sutura la voilà u mɛn sutura la parce que don o don mɔgɔ kura de bɛ video ye don o don olu b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ mɔgɔ kura de bolo n'o tɛ mɔgɔ kura kɔnɔ o ta tɛ sɔrɔ siɲɛ fila mais don natɔ dɔ la n bɛna n da don o la komi waati koronnen don waati koronna video n'a kɛ waati don baaraw ka ca ko wɛrɛw bɛ sen na n bɛ foli lase an ka jamana dɔnnibaa sɛbɛw ma ani an ka jamana marabaw n bɛ olu fo an ka jamana lakanabaaw an b'a ɲini ala fɛ ala ka lakana sabati an ka lakanabaaw bolo ala ka anw ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lakana janfa jugu sirilen minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan yarabi ala ka an n'an ka jamana ɲɛmaa ni jamana lakanabaaw ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kisi k'an n'u bɛɛ lajɛlen tanga ala ka jamana ye ala k'a bɔ bolo la jamana ye ala k'a kolo suma ala ka sitanɛ faga ala ka bɛn sabati ala k'o kɛ ciba kanu kosɔn sali ala rasulu